ije na ọkịrịka nwaanyị bụ ejirimara ya ije na varanda pol igbo pụta na-akpọ varanda pol ije ebe ahụ ya mere gaba lekwa anya ka m gwa gị maka ịbụ obere nwa hmm? anwakwana anwa soro mkpụrụ ụkwụ nna gị maka hmm. i soro ya ị laa hmm. n'iyi o nwekwara ihe ọzọ m chọrọ ịgwa gị anwakwana anwa soro ụkpụrụ nna gị hei mụwa hei mba i mekwaa ya mba ịgọga ahịa hei mba mba ọzọ m chọrọ ịgwa gị nke kacha nke m chọrọ ịgwa gị bụ o nwere nwaanyị na-achọta nna gị ọ sị di ya ka ya jee ekpere abalị ị ma ekpere abalị nke a sị na ọ night vigil ọ ya ị ma ebe ha na-eme n'elu bed nna ihe a na-agwa gị otu a ka o si dị nna gị o mejugo eziokwu ka m na-agwa gị ọkwa ọ gwụgo biko biko biko chiana o nwee ihe ọzọ m chọ ịjụ kedu ihe bụ ihe biko gwagodu m adreesị ebe nwoke ahụ biko o bi na nọmba 23 okwumma street okwumma nke a ị ya-amanụ nwoke a nụnụ okwumma nke a nụwa ị ya-amakwanụ nwoke a na-ere ọgwụ n'akụkụ ahịa be anyị ya mụ ya nụnụ nakwa na ikebe anyị ọ na-ere ọgwụ ebe ahụ ọkwa ọ gwụgo bịa chianụ biko o nwee ihe m chọkwa ịjụ gị biko onwe nwa m mgbe ọbụna ị na-agbakarị akpụkpọ ụkwụ a ihe ara bụ akpụkpọ a ka o zuliri ya ike akpụkasị obodo oyibo butere m na ihu ya dị n'akwa m

gbaghalụ gbaghalụ biko a gaa gaa gaga ahụ biko o biko biko ihe m na-achọ ịgwa gị m ọkwa ị fụ selema anyị ekele selema biko Selema? selema ee n'ụlọ a biko ọ na-abụ unu na be anyị biko ezigbo selema ezigbo selema biko just ka m mee call m enye gị mana ịkpalizikwana m o m kpalịa gị ọzọ m kpalịa gị ọzọ ekwensu mịa m ọnụ nee ya ịkpalitụkwana m okay ma kpalitụ ee mama mama kee ebe ị nọ na alụ na-eme kịtaa nụa Joseph ị sị na gịnị na-eme papa nọ n'ime na-eputu amụmụ ya nọ na ya nọ n'ime onye ya na ya nọ n'ime amachọ amachọ m onye ya na ya nọ onye ya na ya nọ n'ime nwaanyị ụmụ nwaanyị ọ bụla nwoke
na nna gị kpọbatara nwaanyị na be m o o o o abalị ọbụla ka o ji akpọbata nwaanyị nsogbu adịrọ o anụgo m m ga-abịa m ga-abịa

otekwara gị ọzọ ejiri m eji m eji m eji bara abara
ọ na-elu ilu ọ bụghị ọgwụ ịba ọgwụ ịba mba mgbeke m na-azụ ka m zụta gị mmadụ ị ka na-eme mgbeke mgbeke mgbeke ihe a bụrụ ọgwụ ịba ọ mmanya ọgwụ na-aba n'anya mgbeke ibe na ya adịghị na-eme mgbeke mgbeke

ọ na-abịa akụziri mpa m Baịbụl n'abalị ọbụla ọ na palọ ka ọ na-akụzi ya mmụọ a na-alanụ na palọ a na-aba n'ime rum mpa m jee na-amụ Baịbụl n'ime rum mpa gị maka onye na-ekwu ị ma na nwunye m chegharịrị echegharị nwunye m na-aga vigil abalị ọbụla ị dịkwa sure na onye m na-ekwu ka ị na-ekwu ọ bụrọ nwunye nke dị ọcha buru ibu ee na onye m na-ekwu ka ị na-ekwu ife ị na-ekwu na ị na-ekwu gị na-agwa m eziokwu eziokwu ka m na-ekwu ị ma ihe mere m ma ama ma eziokwu ka ị na-agwa m

obele nwoke a na-anụ nnekwu nwaanyị mana ije a mma e ji eje a mana mma mgba ka e ji eje a fụrụ nwaanyị a nwaanyị m jiri ego m jee nụta oh.